onye ọbụla bụ onye mmiri nwere ike ịda afụ ife mgbu dị iche iche ndị a m ga-agụpụta n'ụbọchị taa n'ime ndụ ya ife m ji kwuo nwere ike bụ na ọ bụrọ ka o si eme onye a ka o si eme onye ọzọ onye ọbụla nwere ka nke ya si eme ya e nwere ọtụtụ ife mgbu dị iche iche ị ga na-afụ n'ime ndụ gị dịka nke iji bụrụ onye mmiri ma ọ bụ nwa mmiri nke mbụ bụ ekworo na anya ukwu ndị mmadụ ga na-enwelu gị ekworo ndị mmadụ ga na-enwelu gị anya ukwu ọ ya dịka ya sị na o nwere ife ọjọọ i mekarịchara iche ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị na ife a bụ otu ife mgbu na-eso onye ọbụla bụ onye mmiri maọbụ ụfọdụ ndị bụ ndị mmiri ị nwere ike na-eche na e nwere ife ọjọọ i mere maọbụ na ọ mmadụ mere gị kpatalụ ndị mmadụ ji enwekarị gị anya ukwu ebe ọ bụla ị batalụ ọ ga-edo gị anya na o nwerọ ife ọjọọ i mere ọ ga-edo gị anya na ị chọrọ mmụọ okwu ị chọrọ mmadụ okwu mana ị ga-afụrịrị ofu onye maọbụ mmadụ naabọ nweriri ike jikọọ aka ọnụ were na-ekwo gị ekworo maọbụ na-eguso gị anya ukwu n'ebe ahụ ị nọ ọ bụrụ na ị mahọ ya bụ ife a na-agbali gị mkpụrụ obi mana ọ bụrụ na ị malụ i were nwayọọ inyefe ebe ahụ malụ nọọ ife bụ ife eje ya bụ ife na-eme gị ọ pụtaghọ na o nwere ife ọjọọ i mere ọ pụtaghọkwanụ na ajọ mmụọ na-eso gị ọ pụtaghọkwanụ ife ya bụ ife na-egosi bụ na ị nwere ihu ọma pụkarịchara iche n'ime ndụ gị onyinye amara pụkarịchara iche n'ime ndụ gị ọkụ ife pụkarịchara iche n'ime ndụ gị ndị ahụ na-eguso gị anya ukwu fụrụ n'ime ndụ gị o were na-ewute ha na kedu ka ọ ga-esi bụ onye dị etu a ga-enwu ya bụ ụdị ọkụ ife na-enwu n'ime ndụ gị maka ifie ha ebido gusobe gị anya ukwu ya bụ ka ị ghara ịfụtazi ya na ọ ife ọjọọ ka ọ bụ nke ọzọ dịka nwanne ya bụ onye ọbụla bụ onye mmiri ndị mmadụ na-afụ ya n'anya nke ukwuu mana buru n'obi na otu ahụ ndị mmadụ si wee fụ gị n'anya nke ukwuu otu a ka a ga-esi nwekwa ọtụtụ ndị mmadụ buru ibu ndị ga-akpọ gị asị etu a ka ndị ga-akpọ gị asị ga-esikwa wee buo ibu mgbe enweghị ajọ ife i melụ ha ị ga-afụ ọtụtụ ndị dị iche iche ụkwụ ị zọrọ n'ala ga na-ewe ha iwe i mee omume ọ na-ewe ha iwe ha ga-akwụrụ ọtọ kpọọ gị asị ka o si ka njọ ọ bụ na ha nwa na onwe ha enweghị ike ikwupụtakwanụ ofu ife melu ha ji kpọọ gị asị mgbe ọbụla ị fụrụ ụdị ife dị etu a ka ọ ghara iwute gị ka ị marụ na enwere ọkụ ife dị n'ime gị na enwere onyinye amala dị n'ime gị na enwere ife ị na-emenwu ndị ahụ kpọrọ gị asị chọrọ ka ọ bụrụ ha nọ na ya bụ ụdị ọnọdụ mana maka na ha emenwughị ya ọ na-ewute ha kedu ka ọ ga-esi bụrụ gị nwa nwere ike ime ya bụ ife ọzọ dịka nwanne ya bụ onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe obi umeala onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe obi dị ọcha onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe amamife onye ọbụla bụ onye mmiri na-enwe ngọzi na amara na njupụta oke mana a bịazie ndị nọ gị n'akụkụ nechaa anya ka ị ga-esi wee buru ụdị amala dị iche iche sọsọ gị ọ na-ewute ha ife ọzọ ha ga-eme bụ fa ebido mee gịnị wee wube gị anya ukwu ọzọ dịka nwanne ya ị ga na-achọpụtakwa n'ime ndụ gị bụ ma ọ bụdụ ndị ahụ o doro gị anya na ha kachacha gị wee nwee ego ma ọ bụ nwee amala ndị ahụ akpachaghị anya ha ga na-ewukwalụ gị anya ukwu ha ga na- ọ ga na-ewe ha iwe maka obere nke ahụ chi gị nyelu gị ọ ha- ọ bụrụ na ha fụri ka ha ga-esi wee nata gị nke ahụ i ji ha ga-anatakwa gị ya ma tinye na nke ha ji ị nọrụzie otu ebe ị na-eche mana onye a o doro gị anya na onye a karịrị gị karịa ife ị na- karịa nke i ji eji keduzi ka nke- obere nke i ji si were na-agbawa ya obi Ụfọdụ ndị a malụ na e nwere ife pụrụ iche onye ahụ fụrụ n'ime gị n'onwe gị ọ na-ewute ya kedu ka ọ ga-esi wee mee gịnị wee bụrụ ngịnwa ga-enwe ụdị ife ahụ ọzọ dịka ya bụkwa onye ọbụla bụ onye mmiri ọ na-afịa ahụ onye ọbụla bụ onye mmiri idebe ọyị ma ọ bụ inwe ọyị maka ifi gịnị ife dị etu a bụ maka ifi ife ndị a ngosisi onye ọbụla bụ onye mmiri na-achọ mgbe ọbụla ka ọ na-anọọlụ onwe onye ọbụla bụ onye mmiri na-achọ mgbe ọbụla ka ife ọ na-eme gịnị ọ na-agara onwe ya belụzikwa sọ onye aka ogheri ndị mmiri bagoro ime efu ya ị marụ na onye ahụ na ije ụkwụ ya ga-agbanwe ọzọ dịka nwanne ya bụ ndị ị kpọketalụ nso n'ebe ị nọ ka i nyelu ha aka ga-atụgharịa ofu ụbọsị wubekwuzie ngị nwa anya ukwu ọ bụrụ na akpachapụghị anya ha ga na-akwakwu gị ka a malụ na a ya-akwatu gị ya bụ ka ị kpachapụ anya maka onye ọbụla ị na-akpọdebe na ndụ gị dịka onye mmiri maka na ị ga-anọ ebe ị na-enyere onye ahụ aka ma ọ bụ buoro onye ahụ ezigbo echiche n'ime ndụ ya onye ahụ atụgharịa mee gịnị chọwakwazie ụzọ ọ ga-esi wee mee gịnị wee mee gị ife ọjọọ ma ọ bụ kwatuo gị ọzọ dịka nwanne ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri a kpọrọ oku i wee jụ na ị yaha alụ ọrụ gị ị kpachaa anya wee jụ na ị yaha azọ ndụ a kpọrọ gị oku ịtọ agbụ a kpọrọ gị oku ịzọ mmadụ i wee kpachapụ anya wee sị na ị yaha aza oku gị kwadokwa maka na e nwere ike isi n'aka gị wee taa ụmụ gị afụfụ ụmụaka ga na-ejegheri ụmụaka ga na-ebegheri ụmụaka ga-adacha ha ka ogheri ife ike ife uke a na-esogharị ụmụazị a ụmụazị ya eche na o nwere ife ọjọọ ha mekarịchara iche mana ha yarọ ama na ọ n'aka nne ha ma ọ bụ nna ha ka esi wee na-ata ha afụfụ maka na nne ha ma ọ bụ nna ha na a kpọrọ ha oku ịzọ mmadụ ịtọ agbụ mana ha akpachapụ anya wee jụ na ha ama nza oku ịtọ agbụ ahụ a kpọrọ ya a kpọrọ ya chetakwa na ọ bụghị onye ọbụla bụ onye mmiri ka a kpọrọ oku ịtọ agbụ enwere ndị akpọwagara oku ịtọ agbụ na ndị bụ ndị mmiri ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri ma ọ bụ na ị bụ ị gbanyere ụkwụ na mmiri ka gbakwa ahụ ka ị chọpụta malụ na nke gị ọ bụ nke ịtọ mmadụ agbụ ọ bụrụ na nke gị abụghọ nke ịtọ mmadụ agbụ zọpụta mmadụ biko were nwayọọ jikọnata onwe gị ka ị ghara iji aka gị wee kote okwu na ụka n'isi gị Ada ndị gboo bụ afa m nyelu m aka tụsa ozi a pinye aka n'akara ịfụnanya zọnye okwu na ngalaba okwu nke kacha nke tụsalụ m okwu a zọnye okwu na ngalaba okwu maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru ka onye ọzọ ga-afụ o wee baalụ ya uru ka emesịanụ